Ka ladɔnniya k'a fɔ nin ye an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen ye an ka jabara so in kan ko min ma ko kanta media min bɛ tali kɛ baarakɛlaw olu ka kɛnɛ la baarakɛlaw ka kɛnɛ ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni kɛnɛ fɛrɛlen don n'an cakɛ ɲɔgɔn cɛ an ka foli b'u kelen kelen ye mali kɔnɔ mali kɔkan Bi an y'a kanu ka se maa min ma o y'an karamɔgɔ sedu samakɛ ale ye garazi baarakɛla ye wa o kɔfɛ mali garazi baarakɛla olu ka tɔnba o maa ɲɛmaa o don ni ala sɔnna a ma ale de bɛna jɛ ka bi baarakɛlaw ka kɛnɛ ɲɛnamaya an b'a la ka baara in kɛ k'an to kalabankura nin wagati in na an karamɔgɔ an b'i fo ni silamɛya ka foli kan n'o de salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi
Samakɛ ne kɔni ye dɔ fɔ i tɔgɔ la n b'a fɛ e yɛrɛ i ka dɔ fɔ i yɛrɛ i tɔgɔ an'i jamu an'i nana garazi baara in na cogo min
na n'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ foli lase aw yɛrɛ ma aw aw ni aw ka cɛsiri la mali baarakɛlaw ye fɛnkɛrɛnnenya kanta karamɔgɔ kanta i kan ka fo i ka cɛsiri la o kɔfɛ ne ye sedu samakɛ ne yɛrɛ ye mɛkanisiyɛn n ka mɛkanisiyɛnya kalan kɛra mali kɔfɛ n ka kalan bɛɛ kɛra kɔfɛla la ka sɔrɔ ka na mali kɔnɔ o ye n ka présentation ye fɔlɔ an nana baara la cogoya min na
ayiwa ni kalan kɔfɛ n'a ma ɲɛ i y'a kalan jan kɛ o ye ka taa fo jamana kɔfɛ hakilina jumɛn na ni garazi baara in ye i fɛ ayiwa bɔn komi baara la bɛɛ n'i ka kanufɛn don depuis an bɛ funankɛniya kɔnɔ mɛkaniki baara yɛrɛ de diyara ne ye kosɛbɛ donc o de y'a to n nana an ka baara kɛ mɛkanisiyɛnya baara ye donc o de y'an bila ka garazi baara kanu ka na garazi baara kɔnɔ
Ayiwa i nana garazi baara kɔnɔna na waati min na i ka garazi baara in i ni cakɛ ɲɔgɔn a ko a bɛ cogo di yala i ni maaw min jɛra ka baara kɛ fo ka na se bi ma nimisiwasa b'aw fɛ o la wa bɔn n b'a fɔ n ko o fan fɛ an bɛ ala tanu ka ala barika da baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ kosɛbɛ n'i ye baara kanu gɛlɛya ninnu bɛ kɛ i bolo lesɔn ye i ka baara kɔnɔna na an fɛ o tɛ gɛlɛyaba ye voilà
ayiwa sedu samakɛ n'i ko garazi baara a tɛ taa kɛnɛ kɔ n'i dun ko kɛnɛ kɛnɛ dennin fana tɛ an y'a ye k'a fɔ garazi baarakɛla caman yɛrɛ fana bɛ yen bi bi in na min ye u bɛ maaw ka du de kɔnɔ u ka garazi baara olu kɛ yala dugukolo ko bɛ lahala jumɛn na garazi baarakɛlaw aw bolo
ayiwa bi mali yɛrɛ kɔnɔ dugukolo ko surtout défi min bɛ garaziw kan bi kosɛbɛ o ye sigiyɔrɔ ko de ye sigiyɔrɔ ko kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka baara nin na kosɛbɛ kosɛbɛ Garazi baara nin yɛrɛ mali kɔnɔ yan nɔ gɛlɛya caman b'a la o gɛlɛyaw caman a caman a belebeleba kɔni ye place ko ye bon ani kalanko a fɛnw ka ca voilà donc garazi ko sigiyɔrɔ ko kɔni gɛlɛyaba de bɛ garaziw kan bi kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ voilà
Ayiwa sedu samakɛ mali garazi baarakɛla olu ka maa ɲɛmaa ye i ye an bɛ segin ka na a ka tɔn kɔnɔna na n'o ye mali garazi baarakɛlaw ka tɔnba ye n b'a fɛ ka dɔn tɔn in a tɔgɔ ye di ani ayiwa tɔn in tɔgɔ ye di fɔlɔ
ok mali garaziw ka jɛkuluba nin a tɔgɔ ye an b'a fɔ o ma ko association de la paix promotion protection mécanicien garage du mali n'o ye mali mobili dilanlaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ye ne ye o ɲɛmaa ye bi
y'o ɲɛmaa ye ayiwa alihamudulilayi a ka tɔn in an b'a fɛ ka dɔn ni donkan b'a la donkan ye jumɛn ye ok vraiment nin ye ɲininkali ɲumanba ye Garazisiw ka jɛkuluba nin jɛkuluba nin créé la mali mobili dilanla bɛɛ de kama n b'a f'i ɲɛna fɔlɔ n'i y'a fɔ ko garazisi n'i y'a fɔ waati caman mɔgɔw hakili la ko mécanicien dɔrɔn don quoi mécanicien ye fɛn fitinin fana de ye garazi baara yɛrɛ kɔnɔ mécanicienw bɛ yen électricienw bɛ yen tôlierw bɛ yen constructeurw bɛ yen n'i ko constructeur mɔgɔw tɛ a faamuya kosɛbɛ waati dɔ la constructeur o de ye an ɲɛ bɛ remorque ninnu na ani citerneba ninnu citerne bara belebeleba ninnu bɛ ka boli mali kɔnɔ a n'a kɔ kan n'i ɲɛ bɛ ninnu na ninnu bɛɛ de bɛ dilan an fɛ yan ani pɛntiri bɛ yen tapisiriw bɛ yen minnu bɛ furaw kɛ olu bɛ yen dɔnku nin bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ f'o ma ko garazisi dɔnku mali kɔnɔ bi olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen n'an b'a f'o ma ko association de la paix O de bɛ mali garazisiw bɛɛ de représenter bi ala barika la
ayiwa sedu samakɛ i da sera ma ko ko o b'a jira k'a fɔ mali garazi baarakɛlaw u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ yala kalan bulon bɛ kɛ aw ka garazi baarakɛlaw aw kun walasa diɲɛ don o don bolimafɛn kura de bɛ bɔ ka taa fɛ i bɛ taa sɔrɔ kunun bolifɛn ani bi bolifɛn tuma dɔ la u dilancogo tɛ yala tuma ni tuma kalan bulon bɛ kɛ aw fɛ k'a ɲɛsin aw ka garazi baarakɛlaw ma quoi
effectivement tɔn nin yɛrɛ sigi kunba belebele ye fɛn minnu ye o ye bi mali garazisiw gɛlɛya min bɛ u kan ka se ka ɲɛsin o gɛlɛya ninnu ma a gɛlɛyaw i komi i ka ɲininkali fɔlɔ la min dɔ ye dugukoloko ye an bɛna tila ka se dugukoloko ta ma mɛ min ye kalanko ye an bɛ yɔrɔ min na bi kalan kalanko nin a fɛɛrɛw ka bon dɔɔni parce que n'i ko k'i ka an ka laɲini yɛrɛ bi mali garazisi bɛɛ bɛ ka se ka kalan ɲuman de sɔrɔ bɔn n'i ko ko kalan ɲuman il faut mɔgɔ min ye garazi baara daminɛ san tan san mugan ka taa se san bi saba ma bɔn n'i ko k'i ka na kalan k'u kun wagati dɔ la mɔgɔ dɔw t'a faamuya ɛɛ paseke u tɛ se ka b'u ka garaziw kɔnɔ ka t'a fɔ k'u bɛ taa kalan kura kɛ garazi wɛrɛw kɔnɔ garazi minnu ka ɲɛtaaba bɛ minnu bolo bɔn o ka gɛlɛn dɔnku o de tɛ ɲɛ sisan fo n'i ko k'i ka kalan ɲuman d'olu ma f'i ka formation sira dɔw de bɛ yen f'i k'olu ta k'o kalan k'u kun i komi i yɛrɛ b'a kalama kosɛbɛ i yɛrɛ yera a dɔw kɛnɛ kan san tɛmɛnen an ye bamakɔ district chef de garage mɔgɔ bi naani ni duuru an y'olu ta ka tile tan naani kalan k'olu kun mɔbili kura ninnu bɛ ka bɔ parce que kalanko nin i da sera kalanko nin ma i da sera fɛnba de ma paseke n'i ye kalanko ta bi mɔbili kura ninnu bɛ ka bɔ a mɔbili kura ninnu dɔnniya tɛ anw ka mɔgɔw la bɔn mɔbili kɔrɔ ninnu dun bɛ yen o mɔbili kɔrɔw bɛ ka tunun mɔbili kɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ ka tunun n'i yɛrɛ taara casse la bi mɔgɔw tun bɛ girin mɔbili caman nɔfɛ i b'a ye bi u bɛ k'a bɛɛ tigɛ tigɛ k'a bila nɛgɛkolon na donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko donc mobili fana kasi tun bɛ yen effectivement donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko dɔnniya nin tun b'an ka mɔgɔw la o mobiliw bɛ ka ban bon maintenant mobili kura ninnu bɛ ka na donc tɔn nin yɛrɛ ka jɔyɔrɔba de ye bi ka se ka kalan ɲini ka se ka garagistew ka se ka kalan mali yɛrɛ fan bɛɛ fɛ bon an ye kalan daminɛ bamakɔ district la fɔlɔ san tɛmɛnen an ye mɔgɔ an ka laɲini ye fɔlɔ ka chef de garagew de ka kalan parce que n'i y'a ye i bɛ kalan ɲuman kɛ mɔgɔ kun o b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ faamuya caman bɛ e yɛrɛ la donc an ye kalan daminɛ chef de garagew yɛrɛ la fɔlɔ chef de garage mɔgɔ bi naani ni duuru ni ye kalan sɔrɔ o san na vraiment a kɛra nafaba ye a kɛra sababu ye bi olu bɛ ka mɔgɔ caman nafaamuya donc je crois que o yɛrɛ diplôme di kɛnɛ kan aw yɛrɛ yera a kɛnɛ kan yan nɔ donc a kɛra wasaba ye ministère yɛrɛ tun bɛ yan an tun y'a denfaya di bamakɔ mairie ba yɛrɛ ma donc a kɛra wasaba ye donc kalanko in na an ka laɲini belebeleba ye bi o ye Mali garagiste bɛɛ ka se ka kalan sɔrɔ kalanko nin yɛrɛ la nin wagati in na sisan an ni ministère yɛrɛ b'a kuma na garagiste Bamakɔ dɔrɔn tɛ an ye 20 régions ta o 20 régions an y'a essayer ka projet dɔw bila sen kan bon an kɔni bɛ ka partenairew ɲini fɔlɔ pour que o projet ninnu bɛ se ka financer cogo min na donc o ko kɔni bɛ ministère ɲɛ kɔrɔ fɔlɔ an b'o wuli ka jɔw la donc i ka i da sera fɛnba de ma parce que bi n'i ye marché ko ta k'a lajɛ eh, surtout marché public ani marché kumabaw bon a tɛ se ka sɔrɔ eh, wagati caman ni kalan ɲuman t'i la eh, malgré mali baarako ye eh, hali ni kalan dɔɔni b'i la marché sɔrɔli ma nɔgɔn mais eh, a ka n'a sɔrɔ a dɔɔni b'i la quoi voilà donc an ka laɲini ye bi mali garagistew bɛɛ ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ pour que denmisɛnnin minnu bɛ na an ka garagew la u ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ monsieur kanta n bɛ kelen f'i ɲɛna mali kɔnɔ mali garagistew hali ban gouvernement yɛrɛ tɛ mali garagistew jɔyɔrɔ dɔn bi hali fitinin u tɛ foyi dɔn a la a bɛ ka ɲɛf'u ɲɛna mais c'est-à-dire u bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn de ye kanta an tila sama kɛ olu ka bolifɛn mana tiɲɛ ɲɛ bɛ sin minnu ma aw de don effectivement mais
i b'a fɛn kelen bɛ mali la mali gouvernement yɛrɛ de hakili la k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu ma taa ekɔli ekɔli jan na ka taa sorbonne na mali mali gouvernement mago foyi t'olu la bon n'i ye emploi yɛrɛ ta bi mali yɛrɛ kɔnɔ monsieur kanta an p yɛrɛ gazsiw bɛ jɛnɛsi mali ye gazsi bɛ an p min di mali jɛnɛsi mali ma kan ta a bɛ taa taarankanti kurusan kɛmɛ kɛmɛ sarala bi saba ani naani bi saba ani naani anw bɛ denmisɛnnin ninnu don baara la u ka adamadenya dilan a denmisɛnnin na fo ka taa u kɔrɔbaya u k'u yɛrɛ ta k'a sɔrɔ gouvernement ka sira foyi t'u la garasi baara nin don bon n'i ye gouvernement yɛrɛ ta gouvernement bɛ emploi min di mali denmisɛnninw ma kɛmɛ kɛmɛ sara la a tɛ kelen yɛrɛ bɔ bon o secteur n'a fɔra k'a fɔ ko gouvernement eh, mago foyi tɛ o secteur la o kabakoko de don mɛ tu i ma ye tɔn nin an y'a tɔgɔ da ko asason dela pe poromosiyɔn porotesiyɔn bɛ kɛ ni se gariɛrɛzsi di mali an bɛ ka ɲini ka nin y'an san caman ye an bɛ ka fanga di marisi de bi i bɛ ka ka fanga kɔnɔna na fo kana na se bi ma an bɛ ka fanga démarcher fanga min bɛ yen bi n'o ye transition ye an bɛ ka u démarcher mais jusqu'à présent fanga si tɛ yen nɔ n bɛ se k'a fɔ ko min an mago bɛ ɲɛsin ɲɛsinma ka ɲɛsin an ma mali denmisɛnninw ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ jusqu'à présent an ma se ka résultat ɲumanbaw sɔrɔ a la an mago bɛ min na e b'a fɛ k'a fɔ nin yɔrɔ in na kabini furancɛla fanga in nana fo ka na se bi ma aw ma se ka gɛrɛ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn min na ni k'a ka lase lase walima k'a ka laɲini ɲini aw ma se k'o sɔrɔ effectivement an kɔni n bɛ se k'a fɔ an ye gɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ wagati la ani ministère ministère minnu b'an concerné ani an mago bɛ se ka se ministère ma n'o ye ministère de l'emploi ye nin yɔrɔ nin na an bɛ ko bɛɛ minisiriri dɔw tɛmɛna ni an ka kalan dɔw sɔrɔla ko to yen n'o ye sa an tun ye
sa la dɔn kɔ
minisiriri min bɛ yen sisan an n'o fana ye ɲɔgɔn ye bɔn an tɔgɔ kɔni transɔn minisiriri u u bɛ mɔgɔ a kki ka ɲɛ u bɛ mɔgɔ a kki ka ɲɛ u b'i lamɛn fana bɔn o ye kɔni o ye hakilikiina ɲumanba ye u b' i lamɛn an mago bɛ kɛwale de ka suma kɛwale ka suma voilà kɛwale ka suma ni CNT ɲɛmɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye an ye fɛn caman ɲɛfɔ u ɲɛna mais jusqu'à présent an kɔni an ti k'a kan mɛn bon an dun bɛ yɔrɔ min na bi n'i ko k'i jamana ka se ka développer parce que jamana tɛ se ka développer sans industrie jamana yɛrɛ ka développement o ye industrie de ye bon industrie i ni ka izini ba ninnu ta bi mali yɛrɛ jamana ye jamana nin ye jamana ye port tɛ jamana na mali mobili fɛn fɛn bɛ don mali kɔnɔ yan mm. eh, a kamiyɔnw fara qu'on appelle a voiturew ni a kaare ninnu kan mm-hmm. a fɛn fɛn bɛ don mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ eh, a bɛɛ ye n'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ mm-hmm. eh, mobili min bɛ don mali kɔnɔ kura la a tɛ tɛmɛ duuru kan kura kura kura ah. kura sortie d'usine a tɛ mm-hmm. tɛmɛ duuru kan maliyɛnw bɛ min boli a tɔ bi kɔnɔntɔn ani duuru a bɛɛ mobili okaziyɔn de bon o mɔbili okaziyɔn ninnu bɛɛ bɛ don jamana kɔnɔ ka ka u miiri da mɔgɔ minw kan o de ye garagistew ye bon n'a fɔra jusqu'à présent eh, olu ka ko ti ka ta ba la c'est-à-dire kabako ko don eh, toujours n bɛ eh, chose an ka gouvernement transition mɔgɔw don mɔgɔ cɛsirilenw don mais an kɔni ka laɲini ye bi u ka se ka mali garagistew u ka se ka an ka ko ta ba la n bɛ se k'a fɔ wagati caman ni n bɛ n ka interview kɛ ne arajosow ni fɛnw na wagati caman n b'a fɔ transition u mɔgɔ u bɛ mɔgɔ lamɛn u bɛ mɔgɔ lamɛn dɛ bon u bɛ mɔgɔ accueillir ka ɲɛ u bɛ mɔgɔ lamɛn parce que i tɛ se ka mɔgɔ mago dilan f'i k'a tigi lamɛn u bɛ mɔgɔ lamɛn mais comme on appelle an mago bɛ fɛn minnu na i b'a f'u ɲɛna mais n'a ko bɛ kɛ a kɛ man di n'i ye hali sigikafɔba nin kɛra wagati dɔ la an y'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'a fɔ n'a bɛ kɛ u ka cogoya bɛɛ kɛ mali garagistew ka jɛkuluba nin u ka olu impliquer ko la mais O m'an wele sigikafɔba min kɛra aw sen ma y'a la, an sen ma y'a la bon Mali kɔnɔ n'i ye jamana o jamana secteur min bɛ se ka emploi di à 34 pour 100 i b'a dɔn o kɔni tɛ secteur fitini ye, kosɛbɛ, bon jamana de ka kan ka n'a a mago bɛ développement la u ka kan k'u jija kosɛbɛ ka an impliquer fɛn bɛɛ lajɛlen na parce que eh, a sera sa mali kɔnɔ eh, ka kunkolo di kunkolotigi kɔ n'i b'a fɛ jamana nin ka kɛ an mago bɛ mali kura min na bi mhm. eh, u ka kunkolodi dabila kunkolotigi kɔ mhm. parce que bi mali kɔnɔ bi n'i ko k'i ka garagew ka ko fɔ mhm. bi n'i tɛmɛna an kan bi a ka gɛlɛn n'i bɛ se ka i mago bɛ min na i b'a sɔrɔ donc o ye ka fara dɔɔni ka dɔɔni fɔ fanga ɲɛmɔgɔw ɲɛna parce que transition nin ko ka d'an ye kojugu an yɛrɛ an bolo bɛ ni transition ye k'u dɛmɛ fɛn caman de la an jɔyɔrɔ ka bon transition nin kɔnɔ kosɛbɛ wulikajɔ foyi tɛ yen nɔ ni tɔn nin cɛsirilen t'a fɛ i mago wulikajɔ fɛn fɛn kɛra an impliquera fɛn bɛɛ la donc euh, ka u soutenir euh, an taara CNT yɛrɛ la k'a yir'u an ka soutien yir'u la kosɛbɛ kosɛbɛ donc euh, an transition nin souteninen don an fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an fɛnɛ ka laɲini ye min ye n'i ko k'i bɛ mɔgɔw nɔfɛ qu'on appelle i fɛnɛ ka tɔndenw mago bɛ fɛn min na o ka sɔrɔ n farala dɔɔni karamɔgɔ Kanta ka ɲɛfɔ antenne sanfɛ a b'a kun bɔ voilà ka d'a kan n'i ko n dɛmɛ i yɛrɛ fana ka n dɛmɛ voilà u bɛ jɛ misi la voilà u bɛ jɛ ja fana voilà hali bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ baarakɛlaw ka kɛnɛ kan bi an ni Sedu Samakɛ ale de bɛ ka masala kɛrɛnkɛrɛnnenya mali garage baarakɛla olu tɔgɔ la N b'a ɲin'aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw minnu ɲɛ b'an na nin waati in na a ka nin ja a ka partager yaasa diɲɛ maa ka bɔ ayiwa min ye garage Mali garage baarakɛlaw olu ka lahala kalama cogo min na ayiwa karamɔgɔ Sedu Samakɛ waati tɛmɛna an ye baro kɛ i y'a jira k'a fɔ ko janja dugukolo dɔw tun bɛ ka bila jamana fɛ Mali garage baarakɛlaw olu tɔgɔ la an bɛ don min na i ko bi o dugukolo ko nin bɛ lahala jumɛn na ani gɛlɛyaba min yɛrɛ yɛrɛ bɛ mali garage baarakɛlaw kan e ye foroba dugukolo ko la i ka ɲɛfɔli kan vraiment karamɔgɔ Kanta nin ye ɲininkaliba de ye eh, bi anw ni kan ko belebele ye min ye bi mm-hmm. kosɛbɛ o ye dugukolo ko ye eh, i ka kuma la daminɛ la mm-hmm. eh, i kumana dugukolo ko kan mm-hmm. n'i y'a ta bi mali yɛrɛ kɔnɔ dugukolo garagew sigilen bɛ yɔrɔ fila de la a yɔrɔ fɔlɔ ye comment on appelle mɔgɔw ka terrain kɔnɔna o kɔfɛ i bɛ t'a sɔrɔ domaine public garagew bɛ sigi domaine public ninnu kan bon i b'a dɔn karamɔgɔ Kanta i bɛ i ka terrain de san na i mago a sankun ye k'a jɔ de o ni i ye tɛrɛn san n'i ye wari sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ sigilen b'a kan i b'u lawuli de o donc garaziw sigiyɔrɔ fɔlɔ y'o ye i b'a dɔn o tɛ yɔrɔ garantilen a bɛ sonsorobugu la bɔn a filanan ye mun ye o ye domɛni pibiliki ye domɛni pibiliki ni ni guvɛrɛnman ma a dabɔ garaziw kama donc mɔgɔw bɛ taa sigi o la mɛ n'u u mago bɔ kɛra o yɔrɔ la dɔrɔn u bɛna u lawuli ka bɔ yen ɛɛ lawulili nin a bɛ kɔlɔlɔ nin lase ɛɛ garaziw ma mhm. n bɛ yanni n ka taa ɲɛfɛ dɔɔni n bɛ misaliya dɔ d'i ma ɛɛ faransi afiriki tɛmɛnen dɔ kɛra ɛɛ comment on appelle ko ami kane ka wagati la a sommet afiriki faransi voilà donc o sommet nin senfɛ u nana garazi caman nawuli ka b'u sigiyɔrɔ la a kɛra kasaraba de ye mali garaziw ma u ye mɔgɔw lawuli ka b'u plasi la sigiyɔrɔ t'u bolo n'i ye garazi lawuli ka bɔ a plasi la kaban a taara somasi de la somasi bon wagati bɛɛ n bɛ to k'a fɔ i ɲɛna garazi ka somasi ka jugu ni sɔrɔsikɛ ka somasi ye Aa parce que mɔgɔw tɛ garazi jusqu'à présent mɔgɔw tɛ garazi cogoya dɔn kosɛbɛ parce que garazi ye dɔnnikɛla de kodɔnna don ɛɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka u yɛrɛ minɛ ko dɔw la n'u taara somasi la mɛ denmisɛnninw n'i ye kodɔnbaga gɛn ka bɔ baara la c'est comme n bɛ misaliya d'i ma n'i ye sɔrɔsikɛ kalannen a b'a ka baara dɔn ka sin ka sɔgɔmada kelen k'a gɛn ka bɔ a ka baara la n'a ko k'a bɛ kɛ tiɲɛnikɛla est-ce que o ko nɔgɔn ye wa o yɔrɔ o tɛ ko nɔgɔn ye dɛ bɔn garazi ale tɛ baara wɛrɛ a bɛ nɛgɛ de baara a bɛ nɛgɛ de dɔn kojugu nɛgɛ ma nɛgɛ kɛ man di k'a dɛsɛ bɔn ni i taara u ka ekɔliso ci k'a bila somasi la chef de garage i m'o kelen bila somasi la a ka kalandenw y'u bɛɛ bila somasi la ni patron ni place tɛ patron bolo denmisɛnninw kɔni bɛ taa chômage la bon k'a sɔrɔ dɔnni b'u la bon n'u ko k'u bɛ kɛ tiɲɛnikɛla ye délinquance de bɛ juguya jamana kɔnɔ bon wagati bɛɛ la n bɛ to k'a fɔ n ko délinquance min bɛ jamana kɔnɔ ɛɛ fanga yɛrɛ de bɛ délinquance créer mali kɔnɔ dɛlɛnkansi n'i ko k'i ka dɛlɛnkansi kɛlɛ bi dɛlɛnkansi kɛlɛli solution ba bɛ anw bolo mɛ gouvernement u ti gɛrɛ acteur la quoi bon bon n'u dun m'a lajɛ n'u b'a fɛ ka mali kura nin jɔ u ka gɛrɛ acteur yɛrɛ la u ka acteur yɛrɛ impliquer kow la o o déguerpissement nin a nana ni problème ye bi o san na anw ka garazisi mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ bi wolonwula u tɛ se k'u sigi k'u musow furu satɔ lajɛ u tɛ se k'u sigi ka comment on appelle u denw tɛ taa ekɔli la parce que u tɛ baara la donc a caman wulila ka taa aventure la kɔgɔji sanfɛ mɔgɔ min sara kɔgɔji sanfɛ a wagati la karamɔgɔ kanta an sera ka min jateminɛ an ye minnu information sɔrɔ garazisi mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ bi wolonwula olu de tora kɔgɔji la
san jumɛn qu'on appelle 2016 2017 san kelen kɔnɔ
nin yɔrɔ ci nin kɛra 2016 2017 maintenant a ye kɔlɔlɔ lase garazisi ma bon n'i ko sisan ko a ye kɔlɔlɔ lase garazisi ma bon mɔgɔ dɔ sigilen b'a ka salon kɔnɔ sisan se b'a ye a b'a fɔ ko nin kɛra garazisiw de la bon or que aw ka jamana dɔnnikɛlaw de don n'i y'a mɛn dɔnnikɛla yɛrɛ Ɛ garaji baarakɛla kɔni karamɔgɔ don olu olu ye dɔnnikɛlaw de ye denmisɛnninw de la kɔkɔ kɔkɔ fɔ don dɔ la o fana bɛna garaji ba dɔ dayɛlɛ a yɛrɛ ye merci bon n'a fɔra k'a fɔ ko dɔnnikɛla jamana fɛn o fɛn b'a yɛrɛ fɛ ni dɔnnikɛla kelen pɛridila o fɛ unhun o ye koba de ye koba don surtout e ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ka o pɛridi ten unhun eh, ka sababu kɛ u sigiyɔrɔ ko ye k'a sɔrɔ sigiyɔrɔ caman de bɛ yen nɔ donc i da sera place ko nin ma a bɛ wagati jan bɔ depuis IBK ka premier mandat wagati ani IBK ka minisiri dɔw ye n'o ye dugukolo ko minisiri ye a wagati je crois kalifa tarawele o de tun ye habitat minisiri ye dugukolo ko bɛɛ b'olu ka niveau de la ani kalifa sigira nin yɔrɔ nin na n bɛ to ka kalifa ka foli kɛ kosɛbɛ ne fɛ kalifa ɲɔgɔnna minisiri ma na fɔlɔ min kɛra bololabaarakɛlaw fɛ ka tɛmɛ a kan quoi kalifa a ɲɔgɔnna ma na fɔlɔ parce que IBK ka wagati maintenant deuxième mandat nalen dɔrɔn komi u y'a bɔ yen o de kɛra gɛlɛyaba ye anw yɛrɛ ma donc a wagati la an ye garazisiw ka dugukolo ko gɛlɛya an y'o ɲɛfɔli min kɛ o ɲɛfɔli kɔfɛ a y'a jira n na k'a fɔ effectivement président samake garazisiw ka place ko i y'a fɔ cogo min na garazisiw ka place ko normalement i y'a fɔ cogo min na zone de garaziw bɛ yen a kama parce que an y'a yir'u la anw ka kalan bɛɛ kɛra jamana wɛrɛw de la zone de garaziw bɛ kiriye jamana yɛrɛ fɛ jamana yɛrɛ fɛ ee monsieur kanta jamana o jamana ni a kɔnɔna na n'u bɛna quartier kuraw kiriye i b'a ye u bɛ qu'on appelle lieu de culture kɛ n'o ye misiri place ye n'o ye balontan yɔrɔw n'o ye fiɲɛminɛ yɔrɔw ye i b'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ ko o de kan ka kɛ bon o quartier kura ninnu na zone de garaziw de kan ka k'a la parce que o ye population yɛrɛ de ka hakɛ ye parce que population min u taara a sigiyɔrɔ la a ka d'u ye u ka bolimafɛn u ka bolimafɛnw dilanbagaw ka k'u kɛrɛfɛ mais e taara quartier kura la sisan eh, n'i ka mobili tiɲɛna a ka d'i ye ou bien i ka moto tiɲɛna a ka d'i ye i ka se ka eh, minnu b'a dilan i k'olu sɔrɔ i kɛrɛfɛ bon mali kɔnɔ eh, o de tun tɛ yen fɔlɔ bon u y'a jira n na k'a fɔ minisiri ye n bila ka taa directeur national de la cadastre fɛ yen nɔ n n'o kumana o yɛrɛ o don na o ko ma a kuma diyara o ye kosɛbɛ o ko ma k'a fɔ ko président samakɛ cɛn cɛn na i bɛ k'i da don fɛn ba la nin mais zone de garazi schéma ka plan yɛrɛ yɛrɛ la zone de garazi prévoilen don a la Donc minisiri y'a jira ne la k'a fɔ u bɛna a lajɛ ka cogoya bɛɛ kɛ a a ma tɛmɛ wagati jan kan a ye domaine a kuma n'u fɛ u ka mali zone de garaziw bɛɛ indiqué zone de garazi fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ plan kɔnɔna na k'u k'a bɛɛ indiqué u y'a bɛɛ indiqué maintenant a bɛɛ indiquelen u ye n wele ka a plan bɛɛ di yan donc mali an ka zone de garaziw kan ka sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a plan bɛɛ b'an bolo zone minnu créelen bɛ n'olu bɛ yen n'olu kan ka bila u kan ka d'an ma a kama k'a di garaziw ma u y'a fɛn bɛɛ d'an ma mais kama kanta nin ye an san depuis 2018 mm 2018 an ka yɔrɔ yɔrɔ indiquelen d'an ye mais pour que ka se k'an bolo de d'a kan o de ma se ka kɛ fɔlɔ k'an bolo d'a kan o de ma se ka kɛ fɔlɔ an ye
a y'a dugukolo y'aw ɲɛna kɔni tuma dɔ la papiye bɛ d'i ma i tɛ dugukolo ye o de voilà o de ye problème ye dugukolo yɛrɛ de ma ye fɔlɔ ka d'an ma fɔlɔ mais dugukolo plan bɛ yen par exemple n'i ye eh, kayi ta sisan mhm. eh, eh, an b'a dɔn kayi zone de garazi mhm. o bɛ yɔrɔ min na o papiyew b'an bolo donc an b'o zone de garazi papiye kɔnɔ mhm. an b'o dɔn o b'an bolo Eh, c'est-à-dire zone o bɛ o misaliya la yɔrɔ caman bɛ yen nɔ mhm. mali kɔnɔ zone de garaziw u bɛɛ identifielen don an fɛ u bɛɛ identifielen don an fɛ bon eh, mais ee comment on appelle an bolo de ma se ka da a kan fɔlɔ mm-hmm. bon an dun ka laɲini ye min ye eh, bi eh, zone de garage ninnu ka se ka eh, comment on appelle bila an ka bolo kan mm-hmm. bon monsieur Kanta zone de garage ninnu minnu bɛ yen nɔ a ka ca kosɛbɛ mais an ye fanga démarché dɛ hali CNT an y'a a plan an ye fɛn fɛn b'an bolo zone de garazi kan dilen fɔlɔ ninnu kan an y'a hali CNT an y'a d'u ma ani monsieur Diaw ka chef de cabinet an ye lajɛ minnu kɛ CNT kɔnɔna na an y'a dossierw bɛɛ d'a ma mais jusqu'à présent an ma se ka jaabi sɔrɔ a la donc a ka kan toujours an ka se ka kuma ninnu kan k'a fɔ pour que fanga ka se k'a mɛn parce que an b'a dɔn jamana ni ɲɛmɔgɔ ninnu hakilina nin b'u la n'o ye mali kurajɔ ye an bɛ président de la transition n'o ye Assimi Goïta mɔgɔ don mɔgɔ cɛsirilenba don an b'a dɔn n'ale n'a bɔra nin ko ninnu kalama an b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ kuma fɛ donc an bɛ min ɲini a fɛ ale yɛrɛ ye eh, qu'on appelle mɔgɔ ye bi min cɛsirilen don eh, a- jeunesse ka eh, eh, ko la donc an b'a dɔn k'a fɔ anw bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi o ye mali jeunesse ka se ka comment on appelle u ka u ka siniɲɛsigiw kan ka bɛ bɛ se ka bɛrɛbɛrɛ cogo min na an b'o o baaraw de la donc an b'a dɔn k'a fɔ n'a ye nin kuma ninnu mɛn don na- nataw la an b'a dɔn an ka zone de garage ninnu eh, kɔrɔlen ninnu bɛ yen nɔ kura minnu bɛ ka na a- an b'a dɔn an- an bolo bɛna d'a bɛɛ kan donc eh, o ye eh, zone de garage eh, eh, minnu indiquera eh, kayi b'a la sikaso b'a la eh, eh, kucala b'a la eh, moti b'a la tɔnbɔkutu b'a la bamakɔ disiriki yɛrɛ b'a la donc zone tɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ zone de garage tɔ minnu bɛ yen nɔ minnu ma indiqué an mago b'a la o bɛɛ ka indiqué maintenant o kɔfɛ ɛɛ au niveau de district de Bamako n'o ye Bamakɔ district kɔnɔna ye ɛɛ an ye laɲini dɔ kɛ minisiri fɛ n'o ye minisiri Jara minisiri Jara tun bɛ yen wagati min na ɛɛ je crois que ale tun bɛ Ba Ndaw ka wagati de la minisiri Jara Habitat kɔnɔ.

eh, an bɛ jara fo c'est-à-dire ne ye mɔgɔ ye jamana kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye baara ɲuman kɛ c'est-à-dire i ni foli ka kan mais n'i ye juguman kɛ an da tɛ bara kɔnɔ an b'a fɔ voilà donc n'i y'an bɛ ka minisiri ninnu fo u ye ɲuman de kɛ eh, mali garazisiw ye eh, an kuman'a fɛ a sinna a ye kadasi directeur national a kuman'o fɛ u ye techniciens bila ka na an yɛrɛ ka siège la kalabankura ACI kɔnɔ yan u nana an a kɛra vendredi dɔ fɛ an ye wulikajɔ kɛ eh, commune 6 commune 5 commune de kalabankɔrɔ komi zone aéroportuaire tɛmɛna nin fɛ tɛmɛnen de don ninnu fɛ an y'a ɲini k'a fɔ eh, zone de garage kelen kelen ka créer ninnu na parce que n'i ye aéroport yɛrɛ jateminɛ bi garage min bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ bi a bɛ taa i jɔ fɔ qu'on appelle maa ba kelen ani mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔ olu de bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ n'u yɛrɛ n'u yɛrɛ yɛrɛkɛlen don a kɔnɔ donc dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u sigiyɔrɔ man ɲi u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ se ka na ni insécurité ye jamana yɛrɛ ma An b' o fɔ a bɛ se ka espte ki ye jamana yɛrɛ kɔnɔ mɛ n' mɛ an ma o de ko an y'a ɲini fɛ zdi garanzsiw an taara lu y la minnu bɛ garanzsiw bɛ se ka sigi yen nɔn n'a tɛ a tɛna ni ete yen kadsi ni an jɛra an y ye oo kɛ eh, commune commune 5 mhm. eh, an ye yen nɔ garazi place nin bɛ yen nɔ u ye a a coordonnew ta k'a plan bɔ commune 6 u y'o o fɛnɛ o fɛnɛ eh, coordonnew ta k'o plan kɛ donc commune de kalabankɔrɔ u fɛnɛ y'o coordonnew ta k'o plan kɛ donc a u ye a plan kɛ k'a ban ka a bila minisiri ka bolo kan donc o o fana dosiye bɛ minisiri ka bolo kan a dosiye nin bilalen bɛ yen nɔ kadasi kɔni tilara ka baara la zone de garage ninnu planw bɛɛ kɛra k'a ban pewu donc a tɔ tora sisan sa ka a bila an ka bolo kan mais ministère de la ko bɛ minisiri ka bolo de kan donc an b'a nin yɔrɔ nin na an b'a ɲini transition ɲɛmɔgɔw fɛ u ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ zone aéroportuaire kɔnɔna na bi Bamakɔ garaziw ka sigiyɔrɔ la bi jigiya min b'an na bi kosɛbɛ o de ye zone aéroportuaire kɔnɔna ye donc zone aéroportuaire kɔnɔ minisiri ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ an ka zone de garage ninnu plan bɛ yen nɔ k'a bila an ka bolo kan an kɔni ye an bɛ k'u kumaɲɔgɔnya mais jusqu'à présent an mago b'a la cogo min na a ma kɛ ten bon n'i dun nana bi ka na garage ninnu ka gɛn ka bɔ bi zone aéroportuaire nin kɔnɔ i mago c'est-à-dire i ma deli ka insécurité min ye mali kɔnɔ i bɛn'o ye de hmm. parce que taayɔrɔ t'u la taayɔrɔ t'u la n'i ye n'i ye denmisɛnnin dɔnnikɛlaw gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔw la ɛ mais u bɛna min kɛ o dɔnnen don donc anw bɛ wulikajɔ min na bi o ka se o de ka se ka o de ka se ka dabila hmm. n'i ye jateminɛ sɛkitɛri nin bɛ se ka emploi di jeunesse malien ma à 34 pourcent bon n bɛ ka 34 pourcent de fɔ ça c'est o ye u bɛ emploi direct min di o y'o ye mais indirect nin bɛ yen nɔ o de ka ca kosɛbɛ n'i ko k'i b'i da don o la non o, o ka ca kojugu donc mais eh, pour que an ni minisiri yɛrɛ eh, minisiri de l'emploi an b'a fo nin yɔrɔ la minisiri nin bɛ yen sisan eh, an ka lasigi dɔ senfɛ n'i ye nin fɛn ninnu fɔ an ɲɛna a ko président samake a ka d'an ye bi ee 34 pourcent nin dɔ ka fara kan n ko pour que dɔ ka fara o kan fɛn dama dama a fɔlɔ ye mun ye ka se ka dugukolo an mago bɛ dugukolo min na o ka se ka d'an ma karamɔgɔ kan dɔ k'a fɔ ko dugukolo tɛ yen dugukolo bɛ yen dɛ dugukolo bɛ yen mais ban de kɛra a ma bon dugukolo ka d'an ma ani an mago bɛ ka denmisɛnnin ninnu lakɔgɔ cogo min na k'u lakalan kalancogo ɲuman na jamana ka se k'an dɛmɛ a la an ka se k'o kalan di u ma ni kalan dira u ma o de bɛ se ka an dɛmɛ ka se ka caman fara taux d'emploi nin kan o kɔfɛ n bɛ kelen f'i ɲɛna monsieur kanta gariz jɔyɔrɔba bɛ jamana ka di kuma la n de la k'a fɔ ɲɛna ko hali sigi tɛ la si tɛ la jamana n mago bɛ di kuma yɛrɛ la si tɛ la gariz jɔyɔrɔba b'a la n'i y'a fɔ i ɲɛna jamana fɛn fɛn mago bɛ di kuma la ni surtout armée yɛrɛ kɔnɔ ni armée bɛ recrutement kɛ wagati o wagati n'u mago b'a jamana ka développement la dɛ u mago bɛ sécurité fana ɲuman na u man ka recrutement kɛ n'u ma tɛmɛ anw fɛ anw kan ka parce que mun na ɛɛ sɔrɔsikɛ pour que k'i ka baara ɲɛ i bolo terrain kan il faut k'i ni dɔnnikɛlaw de ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ misaliya dɔ d'i ma sisan nin ye anw ye sɔrɔsi turupu ye an b'a fɛ ka taa enemiw kɛlɛ anw ka an mago bɛ kɛlɛkɛminɛn ɲɛnama minnu na u sigilen bɛ mɔbili minnu sanfɛ mhm. ani n'an ka sariw mhm. an bɛ ka taa mhm. enemiw atake anw nana bila en panne na nin ye misaliya fitinin de bɛ min di parce que an bɛ caman kalama terrain kan an bɛ caman kalama information caman b'an bolo maintenant ni recrutement bɛ kɛ misaliya la ni u ko sisan bon président samake nin recrutement na an mago bɛ mécanicien mɔgɔ kɛmɛ fila la nin yirikituman na an mago bɛ eletirisiyɛn kɛmɛla nin yirikituman an mago bɛ kɔnsutɛri sadi an mago bɛ aw ka tɛkinisiyɛn mɔgɔ hakɛya na nin yirikituman na parce que an b'a kalama kanta ni yirikituman ninnu bɛ kɛ an bɛ an bɛ mɔgɔw mɔgɔ caman an b'u dɔn hali ye kanga de yɛrɛ da an ka gariz caman ye sitadi ni yɛrɛkituman bɛ kɛ sɛfu yɛrɛ mɔgɔ i t'a dɔn ko minnu yɛrɛ b'i fɛ olu bɛ taa fo diplɔmu de dilan garaziw kɔnɔ pour que ka se u ka se ka ta bɔn jamana b'u ta k'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ kile yɛrɛ dɔn kile nimɔrɔ dɔn bɔn u dun tara de ko parce que u ma ta marifa ci dɔrɔn kama u tara pour que u ka se ka ni a problème nana u ka se k'a résoudre ni bolifɛn banna u ka se ka fɛɛrɛ kɛ u ka se k'a labɛn shari dɔ b'i to opération na ni sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ opération na n'u bɛ kɛlɛ kɛnɛ kan mobili mobili mobili tɛ boli mobili ka bɛ boli sira kan normal la cogo min na a tɛ kɛ ten koyi a bɛ a bɛ diyagoya de bɔn fɛn nin bɛ diyagoya a bɛ tiɲɛ de o Bon il faut que o kalan o karamɔgɔ ɲumanw de ka kɛ qu'on appelle sɔrɔdasiw cɛma u bɛ marifa ci ɲɛ dɔn u bɛ mekaniki ɲumanw ɲɛ dɔn bɔn n'a fɔra k'a fɔ ko ni mɔbili tiɲɛna ko o tiɲɛlen bɛ to yen waati la fo an ka taa izini kɔnɔ ka mekanisiyɛnw ta ka na olu ka n'a dépanner donc o ye kojugubaw de ye donc an ka laɲini ye bi sa n'i y'a ye an bɛ ka kuma nin na tan jamana ko nin jamana an mago bɛ mali kura jamana mana ɲɛ a ka d'an bɛɛ mali kura nin dɛ mali kura nin de ye n'an ko ko mali kura ka jɔ f'an ka kow yɛrɛ de tɛmɛ akitɛriw fɛ n'an tɛmɛna akitɛriw fɛ ko caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya n'i ye jate minɛ o rekiritima ninnu na o rekiritima ninnu baaraw ti kɛ a kɛcogo la bɔn ee hali wagati la eh, n'i ye minisiri ta mhm. minisiri ka voyazi n'i ye perezidan ta a ka voyazi mhm. nɔrɔmalima u man ka voyazi mɔgɔ min kan k'u kɔndi mhm. a kan ka kɛ mɛkanisiyɛn sofɛriw de ye minnu ni eh, eh, mobili bilala pan na dɔrɔn minnu bɛ se ka depanansi fɔlɔw kɛ rapidement donc olu kan ka taa mais o n'a ɲɔgɔnna caman n ye misaliya fitinin dɔrɔn de di n'o tɛ ni ni misaliya ninnu an bɛ se ka caman di a kɔnɔna na dɔnku k'a jira gouvernement la sécurité kɔnɔna na an jɔyɔrɔba b'a a kɔnɔna na dɔnku u k'u hakili to nin fɛn ninnu na n'i ko k'i ka mali kura ka jɔ akitɛriw a tɛ taa olu kɔ dɛ faut que akitɛriw yɛrɛ de ka impliquer o de bɛ se k'a to an bɛ se ka mali kura jɔ maintenant zone de garazi ko min bɛ yen n'i y'o fɔ au niveau de zone aéroportuaire dɔnku an kɛrɛnkɛrɛn an b'an kan bila perezidan Asimi ma a bɛ jamana nin fɛ dɛ wa an b'a sutini cogoya bɛɛ lajɛlen na a ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ mali garaziw ka jɛkuluba nin wa a ka kuma a ɲɛmɔgɔw fɛ pour que an mago bɛ fɛn minnu na mali jɛnɛsi ye o ka se ka ɲɛ an bolo parce jamana wɛrɛ t'an bolo ni nin tɛ koyi mali ye jamana foyi t'an bolo ni tɛ donc an bɛ jɛ cogo min na k'a dilan dilancogo ɲuman na o wajibiyalen de don an bɛɛ kan an bɛɛ jɔyɔrɔ mɔgɔ si kana jɔ i jɔyɔrɔ la anw jɔyɔrɔ ye min ye o de ye mali ka mali mobili dilan ka maliyɛnw lafiya u ka bolifɛnw kɔnɔ u lafiya u ka voyage siraw la u lafiya yɔrɔ caman na c'est pas pour rien an ye tɔn nin yɛrɛ tɔgɔ da paix la o bɛ bɛn kofɔ o bɛ lafiya kofɔ pour que jamanadenw ka lafiya bi pour que i ka lafiya f'i ka kɛ mobili ɲuman kɔnɔ f'i ka kɛ so ɲuman kɔnɔ bon ni i bɛ mobili kolon kɔnɔ mobili nin man ɲi est-ce que i lafiyalen don wa donc o misaliya caman bɛ yen an bɛ se ka min di paix kan bon an ka laɲini belebeleba bi o ye dugukolo ko ye donc dugukolo ko fanga kɛ an dɛmɛ pour que an ka se ka n ye tiɲɛni dɔ fɔ sisan an min ka nin ka déguerpissement nin kɛra a ye tiɲɛni in lase an ma bon o ni an bɛ min kalama dɔɔnin mais sinon a caman bɛ yen nɔ donc pour que ka se ka ninnu éviter o tɛ ɲa fɔ jamana ka se ka an ka an mago bɛ fɛn min na jamana ka se ka an dɛmɛ a baaraw la donc dugukolo ko ta fan fɛ vraiment vraiment bi a degun b'an kan a degun b'an kan jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que k'a fɔ k'a tɛ yen a bɛ yen dɛ n bɛ segin a kan a bɛ yen a bɛ yen mais a tɛ ka k'a kɛcogo de la ɛɛ comment on appelle euh, minisiri ni euh, euh, kalifa a da sera a ma a ko ale tun ye sema diretɛri kɔrɔ de ye a wagati la ale ye sema diretɛriya kɛ k'u tɛ plan si kɛ mm. ni zone de garage plan t'a kɔnɔ i b'a dɔn ale b'a dɔn dɛ sema minnu bɛ sema yɛrɛ kɛ ale tun y'o directeur de ye donc a ko a fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ k'a kɔnɔ u bɛ se u b'a vocation de falen donc an b'a ni fanga t'o yɔrɔ kalama ni n'o ye président de la transition ye vraiment ni a bɔra a kalama a ka bɛɛ lajɛlen kɛ mali garaziw walayi u mago bɛ mali jɔli la dɛ i tɛ i bɛ koba fɛn o fɛn bɛ yen nɔ transition ko transition bɛ wuli k'a kɛ u tɛ min kalama dɛ garaziw mali kurajɔ nin na garaziw dɔw bɛ yen nɔ u y'u jeli di di mali kurajɔ nin na bi garazi dɔw bɛ yen nɔ u kɛra handicapé ye nin nin yɛlɛma nin senfɛ donc c'est pour o de kosɔn an bɛ kuma toujours faut que garaziw ka impliquer n'u bɛ ko ko kɛ u ka se ka impliquer a la ɛɛ même u ka don CNT kɔnɔna na an ye wulikajɔ caman kɛ ɛɛ mais n'i ye CNT ta bi ouvrier tɛ yen c'est à dire Mali garagistew ani Mali ouvrier ouvriers a acteurs yɛrɛ représenter la t'a kɔnɔ mais nin ye kabako de ye o CNT kɔnɔ a tɛ yen.

o de kosɔn n'o kɛra an ka gɛlɛya bɛ fɔ an ka gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ o bɛ se ka fɔ parce que problèmew bɛ ɲɛfɔ yɔrɔ min na il faut que acteurw ka ye mais CNT kɔnɔna na an ɲɛ b'a la mɔgɔw b'a kɔnɔ yɛrɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la c'est à dire kuma kuma ko n'o tɛ c'est à dire an mago bɛ nafa min na nin tɛ quoi voilà donc u ka acteurw yɛrɛ de don a kɔnɔ acteurw de bɛ se ka problème minnu bɛ yen acteurw yɛrɛ de bɛ se k'u expliquer eh, jamana ka décision ta yɔrɔ la donc an bɛ min f'u ɲɛna eh, CNT kɔnɔna na bi u qu'on appelle k'a jira Assimi na eh, CNT mɔgɔ mugan ni wɔɔrɔ nin bɛna taa nin a k'a lajɛ Mali ouvrierw n'o ye garaziw ni ouvrierw ka candidat bɛ yen u ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de ɲini u ka essayer ka o candidat nin u ka accepter o de b'a to ko caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka nɔgɔya kan eh, kuma dɔ la ni mɔgɔ kelen de ɲini aw fɛ aw bɛ taa ni maa fila ye eh, jamanakuntigi Assimi bɛ maa kelen ta aw la o b'a yira k'a fɔ n'a kɔni taara ni maa fila ye a kɛra cogo cogo a ka maa kelen bɛ ta eh, n'a sɔrɔ a ɲinina ten kɔni ah. a ka maa kelen bɛ ta donc an b'a ɲini u fɛ mm. u ka se ka an dɛmɛ ka a baaraw ka a kɛcogo la donc toujours jamana ka développement siraw fɛ n'i ye an ka garaziw ta i bɛ taa garazi kelen kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ chef de garage kelen ka garazi kɔnɔ i bɛ taa denmisɛnnin bi naani sɔrɔ a kɔnɔ wagati la i bɛ taa yɔrɔ denmisɛnnin mugan sɔrɔ dɔw kɔnɔ c'est à dire anw tɛ garazi jate anw b'a jate u
bɛ taa ni ka segin na surtout congé bilalen tɛ nin sisan denmisɛnnin ninnu plupart bɛɛ bɛ na garasi kɔnɔ bon ni congé fana banna denmisɛnnin nin bɛ to garasi kɔnɔ yen n'a n'a tɛ segin ka taa ekɔliso la eh, n'i y'u sigi kɛmɛ o kɛmɛ bi saba bɛ to garasi kɔnɔ ka sababu kɛ mun ye i bɛ taa sɔrɔ eh, u ka kalan wariw sɔrɔli ka gɛlɛn se t'a somɔgɔw ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ qu'on appelle denmisɛnninw yɛrɛ hakili ka di hakili hakili man di donc o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ Mali garaziw donnen bɛ ninnu jigiya de kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ jɔlen bɛ nin jɔyɔrɔ la tan jamana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔw la jamana ka développement siraw fɛ n'o kuma bɛ kɛ nin mɔgɔ ninnu kan ka impliquer a la anw bɛ garasi kelen jate i komi ekɔliso de par exemple n'i ye mali kɔnɔ bi n'i ye i ka mansinba ta sisan ka taa jɔ k'i bɛna ekɔliso dɔ ci i b'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ ko est-ce que nin mansintigi tɛ fatɔ ka ekɔliso ci bon o ekɔliso bɛ cogo min na dɛ garasi garasi b'o cogo de la denmisɛnnin ninnu bɛ kalan ekɔliso la dɛ o denmisɛnnin kelen ninnu de bɛ kalan garasiw kɔnɔ ɛɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛkɔrɔ o ye komi ninnu ye ekɔlidenw ye mais minnu bɛ taa garasi la i bɛ taa sɔrɔ a dɔw caman bɛ yen u ma taa ekɔli la bon mais malidenya hakɛ la u bɛɛ hakɛ kelen de ye o u bɛɛ hakɛ kelen de ye donc jamana kan k'i hakili de to la mɔgɔ minnu bɛ olu kalan olu kan ka olu ye mɔgɔbaw de ye donc mali garazisiw ye mɔgɔbaw ye donc euh, u k'a bila a minɛn kɔnɔ o de nafa ka bon an kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc euh, nin ye kuma an ka c'est-à-dire an bɛ se ka si nin kuma nin na c'est-à-dire garasiw ka problème ka ca a problème ka ca mais solution bɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ la quoi solution bɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ la donc euh, gouvernement k'an dɛmɛ a baaraw bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min na n'i ye kuma cayatɔ ye ko la eh, an mago bɛ fɛn min na o de ma sɔrɔ n'o sɔrɔla a ka di an ye n'an bɛ sigi kɛnɛ kan tan an ka fɔ président asimi tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la garazisiw a ye u ka u ka ɲɛmɔgɔ wele ka a mago bɛ dugukolo min na ka o d'a ma n'an sigira an t'o fɔ wa u mago bɛ kalanko min na fɛn kɛra sɔrɔ u mago bɛ an mago bɛ kalan min na ka an dɛmɛ o kalanw ka se ka sɔrɔ an ka se k'an ka garazisiw kalan u ka se ka mobili kura minnu bɛ bɔ u ka se ka o kalan ɲuman sɔrɔ ni n'o ni président asimi y'o kɛ an bɛ o tɔgɔ duman d'a ma kɛ donc e m'a ye ne bɛ ka minisiri dɔw ko fɔ minnu bɛ depuis IBK ka waati la parce que u ye ɲuman de kɛ donc an dun sigilen b'a kan bi changement nin bɛna kɛ bi ale de bɛ se ka an dɛmɛ ka changement nin kɛ donc an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen a t'o kalama de mais n'a bɔra a kalama n b'a dɔn a bɛ réagir cɛ min don an b'a dɔn a bɛ réagir donc parce que mɔgɔ min don a b'a ka jamana fɛ a n'a ka équipe donc kɛnɛ nin kan vraiment ɛɛ kuma nin bɛɛ fɔ kun de u ka faamuya sɔrɔ a la bon n b'a dɔn fana u bɛna faamuya sɔrɔ a la parce que fo kuma ka fɔ a fɔcogo la ni kuma fɔra a fɔcogo la o de la solution bɛ se ka sɔrɔ a la mais n'i ma kuma fɔ a fɔcogo la f'i y'a jɛgɛn jɛgɛn a nafa ka dɔgɔ donc o de kosɔn an bɛ ka kuma fɔ a fɔcogo la pour que solution bɛ se ka sɔrɔ a la voilà donc Ni ɲininkali b'i fɛ ayiwa karamɔgɔ Seyidu Samakɛ nin diyara n ye hali bi an bɛ to dugukolo ko lahala kan an b'a ɲini lamɛnnikɛlaw ni lajɛlikɛlaw fɛ bɛɛ ka partaze laɲini ye diɲɛmaa ka bɔ aw ka gɛlɛya ninnu kalama n'i y'a ka dugukolo ko ninnu gɛlɛyaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ a garasi caman bɛ yen n'i donna a kɔnɔ bi i t'a sɔrɔ mobili dɔw bɛ garasi kɔnɔ san saba san naani o bɛ garasi kelen kɔnɔ yala o fana tɛ kɛ sababu ye ka dugukolo ko gɛlɛya aw garasi baarakɛlaw ma wa Ka d'a kan don o don mɔbili dɔ bɛ na ani dɔ ni pilasi tɛ ka dɔ lajɔ tuma dɔ la a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye
effectivement eh, vraiment nin ye ɲininkali ɲumanba ye eh, an yɛrɛ an ye kuma caman ka o kan Mhm. c'est à dire garazi tɛ parikini ye quoi Mhm. an bɛ to k'o fɔ tuzuru baara eh, garaziw ɲɛna Mhm. garazi kɛra de mobili ka na dilan a kɔnɔ ka taa mɛ sariyaw b'an bolo a ko ninnu na c'est à dire an ma se k'a fɔ o ma bila en application fɔlɔ sinon garazi yɛrɛ ka mɔbili bila garazi kɔnɔ a dɛlɛ yɛrɛ dan kalo saba de kalo saba mɔbili mɔbili man ka tɛmɛ kalo saba kan garazi kɔnɔ a kɛra gilali o gilali ye kalo saba b'a sɔrɔ a banna mɛ an bɛ min faamuya mali kɔnɔ dɔw bɛ se ka na n'u ka mɔbili ye n bɛ misaliya d'i ma u bɛ na sisan ko bɔn k'u ka joint de culasse jenina joint de culasse i b'o devis kɛ ka d'u ma peut-être a tɛ tɛmɛ waa tan kan i b'a waraka dɔrɔn mɔbilitigi n'a taara wagati dɔw la a tigi seginni bɛ kɛ fɔ san kelen san fila bɔn i b'a dɔn o kɛlen o bɛ o ye espasi minɛlen de ye mɛ sariya minnu b'an bolo n'an bɛn'u bila en application o de ye mɔbili dilanli min tɛ tɛmɛ kalo kelen kan o ka fɔ mobilitigi na i ka mobili nin dilanli a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan i b'i jija ka na nɔfɛ donc mobili dɔw bɛ tiɲɛ fo dilanni bɛ kalo ta effectivement o bɛ kalo ta par exemple sisan ni mobili dɔ bɛ se ka na dilanli fasugu dɔ kama komi anw minnu y'an ka kalan kɛ kɔfɛla ninnu na an bɛ o fɛn caman o kalikili ninnu caman b'an bolo c'est à dire ni mobili nana a dilanli bɛ bɛn tile hakɛya nin ma a bɛ bɛn kalo hakɛya nin ma o dɔnnen don par exemple min bɛ se ka kalo saba yɔrɔ sisan par exemple mɔbiliba dɔ bɛ se ka na sisan ale ka construction carrosserie construction complet kan ka kɛ mɔtɛriw kan ka dilan sasiw baaraw caman kan ka k'olu kun donc ni karoseri banna a kan ka pentiri bɔn minnu bɛ sitɛrini baara ninnu dilan olu fana ka construction wagati dɔ la o construction ba ninnu dɛ olu bɛ se ka kalo saba kɛ kalo saba ta parce que o ye ka mobili cɛ bɛ fɛ k'a fɔ sitɛrini baara bɛ dilan an fɛ yan sitɛrini an ɲɛ bɛ sitɛrini fɛn o fɛn min na boli la nin yɛrɛ mɔgɔw hakili la k'a caman bɛ bɔ tubabu jamana kan mɛ bi anw yɛrɛ b'a min bɛ boli mali kɔnɔ bi n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ i bɛ t'a sɔrɔ bi wɔɔrɔ bɛ dilan mali kɔnɔ yan bɔn o bɛ cogo min na eremɔriku ninnu kamiyɔnba ninnu bɛ o cogoya kelen na a bɛɛ bɛ dilan an fɛ yan mali garasiw bɛ baara la dɛ bɔn maintenant mhm. baara dɔw bɛ yen nɔ mhm. a wagatiw dɔnnen don mhm. bɔn mɛ kiliyan wagati dɔw la dɔ bɛ na mobili depose i bɛ taa sɔrɔ a labɛnnen t'a kama dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a ɲini de k'u debarase ka b'u ka mobili yɛrɛ la ka n'a jɔ garasi kɔnɔ ka u yɛrɛ ɲini k'a mara k'a mara donc ni garasiw an mago bɛ garasiw ka kelenya min na o kɔnɔna na an b'a an y'a yira garaziw la c'est-à-dire ni mɔgɔ nana n'a ka mɔbili ye mɔbili bɛ dilan periyɔdi min na c'est-à-dire tile hakɛya na o ka fɔ a ɲɛna mɔbili tɛ tɛmɛ nin kan donc ni o wagati dafara a bɛ a bɛ yira komi mɔbili tɛ garazi kɔnɔ bilen quoi a bɛ parking de la donc parkinasi mhm. eh, ne ye kalan kɛ jamana ninnu kan mhm. olu ka parkinasi mhm. eh, ni kalo n bɛ jamana jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ yan yɛrɛ n yɛrɛ ye o jɛkuluba la n ye n ye ko caman k'o kɔnɔna na eh, o jɛkuluba olu ka delɛ dan ye kalo kalo fila ani tile tan ni duuru jateya ni bolifɛn donna ka garaji kɔnɔ u bɛ se ka o dɔrɔn de akɔrɔd'i ye a la sadi ni gilaliba b'a la mɛ ni gilaliba t'a la o fɛnɛ o cogoyaw bɛ yen nɔ komi an tɛ se k'a bɛɛ detaye nin yɔrɔ nin kan donc ni o wagati tɛmɛna i b'a bila i kunna kan k'i ka mobili bɛ parking de la parkinasi jamana dɔw b'an kɛrɛfɛ olu jamanaw ka parikinasi garazi kɔnɔ o ye tile vingt-quatre heures o ye kɛmɛ fila de n'i ka mobili tora garazi la diɲɛ don o don i bɛ kɛmɛ fila de sara o ye a parikinasi ye bɔn ni mobilitigi y'a dɔn k'a fɔ ko n'ale nana ka mobili gare garazi la wagati dɔ de b'a bolo mm. n'a ma mobili dilan o kɔnɔ a bɛ a bɛ a bɛ parikinasi sara mm. est ce que a bɛ sɔn ka gare wa donc mobili fana taara gare a ka da la voilà mobili sasɔnilen garazi kɔnɔ mm. o de kosɔn ni an sera ka zone de garaziw sɔrɔ nin sariya ninnu caman de bɛ yen an b'u bila en application parce que an bɛ jamanajɔ de la jamanajɔ a tɛ ɲa fo k'a kɛ sariyaw de kɔnɔ donc ni mobili nana garazi kɔnɔ parikini tɛ dilali yɔrɔ de don bɔn ni i ka mobili n'a ye a dila wagati tɛmɛn dɔrɔn i bɛ parikinatisi de sara o de b'i puse ka na mobili dilan ou bien k'a ta ka taa n'a ye n'i b'i ka mobili gare i ka so i bɛ taa jɔ i ka so garazi tɛ parikini ye garazi ye mobili dilanyɔrɔ de ye donc i ka ɲininkali nin mobili kolon caman bɛ garaziw la a caman bɛ na nin de fɛ donc e ka mobili culasse demontera ko joint culasse fɔ min dilanli tɛ tɛmɛ tile kelen kan mobili ye kalo saba kɛ mobili ye kalo naani kɛ i b'a dɔn o kɔni o tɛ sariya la a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ a pinɛw bɛ bɔ pinɛw bɛ tiɲɛ walima mobili yɛrɛ kɔnɔ minɛn dɔw bɛ tunun epi monsieur Kanta ni nin ye nin porobilɛmu min ka bon de koyi par exemple dɔ bɛ n'a ka mobili jɔ pani dɔ kama o pani n'o o pani eh, comment on appelle, eh, ni mobili ye kan ka dilan peut-être tile fila kɔnɔna na Mhm. mobili bɛ jɔ ka san kelen kɛ Mhm. fɛn kɔrɔ de don n'a jɔra a bɛ user ka taa fɛ de Mhm. zɔn b'a minɛ Dɔ bɛ tiɲɛ. fɛn caman bɛ yen nɔ eh, a jɔlen bɛ yɔrɔ kelen Mm. Eh, eh, dɔ bɛ se ka a feruzu ci dɔ bɛ se ka fariw ci Mhm. tile yɛrɛ bɛ se ka vitiriw ci Kosɛbɛ. bɔn don min na n'o nana dɛ Mhm. o b'a sɔrɔ i tun ye o ka joint culasse début ko waa tan o bɛ sin yɔrɔ ka na aa patɔrɔn nana han n nana i ka mobili wari filɛ nin ye waa tan filɛ nin ye n ka joint culasse falen i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ a ka bɔ hakili ma bɔn e yɛrɛ b'a dɔn e ka mobili jɔra i ka i nana n'i ka mobili ye don min na o ni bi tɛ kelen ye ɛ waa tan bɛ se k'o dilan wa waa tan tɛ se k'o dilan bɔn Kanta o y'i taatɔ de ye kaso la dɛ garatigi garazi tigi n'i ma kɛ mɔgɔ jɔlen o y'i taatɔ de ye kaso la dɛ o de kosɔn an b'a ɲini garazisiw bɛɛ fɛ u ka se ka n'u yɛrɛ don tɔn kɔnɔ tɔn bɛ se k'u poroteze cogo min na parce que mɔgɔ kelennabila a ma nɔgɔn dɛ donc porogaramu de bɛ d'i ma mobili mana na nin hakɛya nin kɛ garazi kɔnɔ penaliti bɛ na donc n'o o yirala i la depuis i ka mobili jɔ wagati i tɛna kasara lase a tigi ma bon ni san kelen e nana waa tan ko min tun e nana waa tan di ko k'i ka mobili dilan sisan o zuwɛni kilasi yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔtɛri yɛrɛ min kilasi bɔra a sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔtɛri yɛrɛ porobilɛmu b'a la paseke ni mɔtɛri dayɛlɛla ka periyɔdi dɔ bɛ yen n'a y'o tɛmɛn dɔrɔn a bɛ se ka porobilɛmu lase mɔtɛri yɛrɛ ma bɔn fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ o ye min yɛrɛ wa devis fɔlɔ nin kɛra i ye n'o ye waa tan ye dɛ n'i nana ni waa tan ye waa tan tɛ se k'o yɔrɔ yɛrɛ labɛn fɔlɔ san wagati wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ mɔtɛri ye fɛn ye tuma o tuma n'ale ti ka baara kɛ a bɛ a bɛ se ka defo kɛ surtu a dayɛlɛ bɔn mɛntɛnan i bɛ taa sɔrɔ a jɔlen pinew bɛ ize a pinew bɛ tiɲɛ a jɔlen amortisɛriw bɛ tiɲɛ a jɔlen sisipansiyɔn yɔrɔ caman de bɛ yen min bɛ tiɲɛ bitiriw yɛrɛ bɛ ten fɛn caman bɛ yen o bɛ tiɲɛ bɔn n'o nana n'o o porobilɛmu nana poze ni garazitigiw ko mobilitigi ma dɔrɔn a chef nin nin nin problème min bɛ yen nɔ nin problème ah non non non ne nana ni n ka mobili ye o tun t'a la o tun t'a la bɔn sisan o bɛ sin i kɔrɔ ka wuli i kɔrɔ ka taa polisi la i kɔrɔ bɔn n nana n ka mobili bila garazi la a t'a fɔ k'a ye a bila nin don na dɛ n nana sisan sisan n ye wari d'a ma a filɛ wala wala polisikɛ fana t'a ɲɛɲini ale tɛ na tɛrɛn kan i b'a dɔn komi an ka kiriw bɛɛ bɛ tigɛ an tɛ na tɛrɛn kan foyi foyi an tɛ ɲininkali kɛ donc a bɛ ɲini dɔrɔn plaignant a bɛ ɲini dɔrɔn k'o o mago ɲa dɔrɔn donc ka bin i kan donc o problème b'an ka garazi caman sɔrɔ n'an yɛrɛ bɛ intervenir a la donc mais ni mɔgɔw bɛ sariya kɔnɔna na an bɛ bilasirali caman kɛ min b'u kisi ka bɔ nin porobilɛmu ma dɔnku nin porobilɛmu nin ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ garazi la o de la u b'a fɔ ko n'i ka mobili don garazi la u bɛ fɛn bɔ a la tiɲɛ tɛ dɛ u tɛ fɛn bɔ dɛ baara kɛra cogo mɔgɔ ɲumanw b'a la mɔgɔ b'a la cogo min na mɔgɔ kuntanw b'a la ten mɛ ni baara ni bɛɛ y'i ka hakɛ dafa a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛman caman b'a kɔnɔ o bɛ bɔ a kɔnɔ dɔnku o ye i ka ɲininkali yɔrɔ nin jaabiw ye
ɛɛ i ka kuma senfɛ a bɛ n'a fɔ i b'a fɛ ka wele bila garazi baarakɛlaw ma u bɛ se ka na don tɔn in na cogo min na o kɔfɛ a ka bolofara min bɛ mali fan tɔw la yala aw bɛ ɲɔgɔn kalama fo ka na se bi ma kɔni effectivement an bɛ wele bila ka taa garazisiw ma paseke mali kɔnɔ bi i bɛ se ka fɔ tɔn dɔ de kirilen bɛ bololabaarakɛlaw caman b'a kɔnɔ mɛ an ka tɔn bɛ yen nɔ bi min bɛ garazisi reprezante ka kila tuguni ka uvriye caman reprezante u fɛ o ye nin tɔn kelen de ye garazisiw ka tɔnba nin a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mali ka développement la garazisi bɛɛ ka a yɛrɛ ye nin tɔn nin kɔnɔ bi o de ka d'an ye kosɛbɛ donc an bɛ garazisi bɛɛ de wele garazisi bɛɛ ka na tɔn nin kɔnɔna na an ka se ka na ɲɔgɔn dɛmɛ pour que mali garaziko bɛ se ka bila sen ɲuman kan cogo min na paseke anw bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ bi an ka cɛkɔrɔba tɛmɛnenw anw ye hakili min sɔrɔ bi pour que ka se ka nin tɔnba nin bila sen kan garaziw ka se ka lakana o